before m wee bido ịkọlụ gị gbasara alụsị o nwere obere akụkọ m ma-akọlụ gị before m wee bido ịkọlụ gị gbasara alụsị a n'ime obere akụkọ m ma-akọlụ gị ka m ma-eji wee clarify ya gị ihe ị na-anụ eji mmadụ wee hiwe alụsị eji mmadụ wee hiwe alụsị n'eziokwu na alụsị ọbụla bụ mmadụ ka ọ bụ na mmadụ ka eji wee hiwe alụsị nwata ahụ dị ndụ eke nya agbụ ọ na-ebe akwa nwata na-ebe akwa na-alị papi ya na-alị papi okonkwo nna m okonkwo okonkwo nna m okonkwo ruru osisi gbaba nya bụ nwata ihe ọ chọrọ ka ọ lụọ agbata oyi eju marụ e wee gbelive ọkịlị gbelichaa nya wee welie wee tie egbo ị bata n'obodo a na-akpọ ịga ụbọchị taa na nna nna nna agba gị ịba o nwere alụsị a na-akpọ ọkịlị na ịga ana m ekene gị na-asị gị nnọọ dịka ị na-esonye m n'oge awa ife m ji maka ya wee bịa bụ maka alụsị so many people na-adịba ajụ ajụjụ maka alụsị a ife gbasara alụsị a story a na-akọ maka alụsị a na-atụ gị ụjọ achọ m ka m clarify ya anyị so many things ndị ụka kwuru maka alụsị bụ eziokwu ma so many things bụ asị ị ma na ife gbasara ndị ụka bụ ebe ọ ga-ebenefit fa ka fa na-akọ na fa ada akọ na fa ada akọ the true beginning of the story otu o si wee bido o nwere ife m chọrọ ịkọrọ gị maka alụsị enye dị na be nna gị o nwere ife m chọrọ ịkọrọ gị maka alụsị a dị n'ikwu nne gị o nwere ife m chọrọ ịkọrọ gị ife meli na-eji asị gị ngị jee na alụsị ka ị jee jee yọọ kedu ihe kpatara ya ya ka m chọrọ ịkọrọ gị tata gee m ntị ka m chọrọ ịga azụ na m osi olu achọrọ m ịgwa gị na alụsị ọ bụla ị fụrụ na be nna gị nwelu ife kpatalụ na eji wee debe nya bụ alụsị alụsị ọbụla edebere na be nna gị nwere ife kpatalụnụ eji maka ya wee debe nya bụ alụsị ọ bụ n'ime program a ka m ma-adị wee gwa gị ife kpatalụnụ i ji wee mebisie alụsị dị na be unu ọ ka na-awa gị n'ara nke bụ eziokwu ọbara jizọs ada egbu alụsị ọbara jizọs ama mme ka alụsị nna gị fa debere ka alụsị ahụ pụọ maka na ị marọ ntọ nọ na nya bụ alụsị o nwere obere akụkọ m ma-akọrọ gị before m wee bido ịkọrọ gị gbasara alụsị a obere akụkọ m ma-akọrọ gị metụtara ife gbasaranụ alụsị a ji wee dị na be unu obere akụkọ m ma-akọrọ gị metụtara ife gbasaranụ alụsị dị na village unu ji wee dị ya n'ime obere akụkọ m ma-akọrọ gị ka m ma-eji wee clarify ya gị ife ị na-anụ eji mmadụ wee hiwe alụsị na-eji mmadụ wee hiwe alụsị n'eziokwu na alụsị ọbụla bụ mmadụ ka ọ bụ na mmadụ ka eji ma eji wee hiwe alụsị o nwere one o nwere some some eh, people na-adịbe ebughalị that rumour achọrọ m ka m clarify ya gị ụfọdụ na-adịbe ajụ m ma inbox ịbata na my DM ụfọdụ a na-ajụ m mmiri ọ bụ eziokwu bụ na eji mmadụ wee hiwe alụsị ọ bụ eziokwu na a na-ekwu ihe a na-eme argument ya asị m ka m jụọ gị ọ bụ eziokwu na eji mmadụ wee hiwe alụsị achọrọ m ịza gị taata m ma-esi n'akụkọ nụnwa wee kọọlụ gị ya o nwere ofu obodo dị na kogi steeti kogi steeti a ịma na o nwere ndị fa na anambra gbala oke o nwere ofu obodo o nwere ofu obodo dị n'ime Kogi mana fa na Anambra gbala oke ọ bụ na ekwuwe ekwuwe na obodo a ka eso na Anambra steeti mana o nwere ka esi wee kee nya ọ danyezịa na Kogi steeti mana fa na Anambra gbala oke fa na-asụ Igbo afa obodo anụnwa bụ Ịga Ịga dị n'ime Kogi achọrọ m ka i mee research ife m na-akọlụ gị bụ true life story not fabricated not a con uh, con uh, con conjoined story is true life story o nwere ofu obodo a na-akpọ ịga ịga nụnwa dị n'ime kogi in 15 BC or thereabout according to the story BC or thereabout according to the story obodo anụnwa a na-akpọ ịga bụ a very wealthy and a progressive village obodo anụnwa dị very wealthy in time of famine ana ebe wa bịara occupy ya na-emeta nri fa bụ ibe na-alụta ji many neighboring villages na-eli neighboring villages dị around them ba na-alụta ji ha na-eli ha na-akọta akpụ ha na-akọta ede ha na-akọta ihe dị iche iche maka na chukwu gozili ana ba ana ebe ba bi chukwu gozili mmili ba na ba na-egbu azụ ewee nọkata ụfọdụ obodo nọ ba n'iru nọ ba n'azụ nọ ba n'aka nri na aka ekpe ụfọdụ obodo a wee wewere ha anya ụvụ wee bido wa kpakọba ana ba fa nazi anya fụ na ji ba na-egwupụta na adaba na ọ na-emete mba ji na ji nwa na-agba agba na-ebu ibu na ọ ba bụ ibe kachacha akọ ji n'obodo na akụkụ obodo niile gbalị ba okilikili